Уи узыншагъэм пхукӏэлъыплъым, пхузэтезыӏыгъэм пщӏэи, гулъытэ лей хуэфащэщ жаӏэ. Икӏи а псалъэхэм шэч къытрихьэну къыщӏэкӏынкъым, абы зэ къигъэгузавэу, Сымаджэщ щӏэхуа дэтхэнэми. Цӏыхум и узыншагъэм ехьэлӏауэ гулъытэ нэхъ мащӏэ дыдэ зыгъуэтыр сыт, упщӏэр дгъэувмэ, шэч хэмылъу дзэрщ, жэуапыр еттыфынущ. Ауэ абы узын щӏидза иужьи куэду уегъэгуауэщхьэуэ. Дауикӏ, апхуэдэу зэ нэхъ мыхъуми а узыр зыхэзыщӏам, абы елэжь дохутырхэм я ӏуэху бгъэдыхьэкӏэм иӏэ мыхьэнэр наӏуэ ящымыхъуу къанэркъым. Ди нобэрей ӏэщӏагъэм хуэпэжу нэтыныр теухуащ зи щытхъу куэд зыхэтха, дзэ дохутыр щӏалэ, щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэта иужь, ди республикэм къэзыгъэзэжауэ, илъэс зыбжанэ хъуауэ мы ӏэщӏагъэм хуэпэжу лажьэ, Къэрэбэгъуохэ Марат. Марат, махуэ фӏыуэ! Махуэ сэ жи. Мэрат, сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, уэ дохутыру, псом хуэмыдэу, дзэм елэжь дохутыру уолажьэ. Мис ар къызэрыхэпхамкӏэ ди псалъэмакъыр къыщӏэздзэну. Школыр къэзухри, сэ си анэри медсестращи, тӏэкӏу сытригъэгушхуэми сытми, сыщӏэтӏысхьэри, сыхуеджа, сигу ирихьат абыми, аргуэру, ну, высшэ сыщӏэтӏысхьэжащ абыми. Къыщыхэсхакӏэ, ӏэщӏагъэм и кӏэм нэсу щыгъуазэ зысщӏыну мурад сщӏыри къэзухат. Сыщымыуэмэ, дэ ди деж республикэм и университетракъым къэбухар Минеральные воды жыхуэтӏэ къалэм дэт училищэм ущеджа, иужькӏэ Пензэ университетым къыщыбухащ. А еджапӏэхэр къыщыхэпхам и щхьэусыгъуэр сытыт?

Къэзуха. Си ныбжьэгъуми сытми чэнджэщ къызатри, сыщӏэтӏысхьэри къэзуха хуэдэу. Дэ куэдрэ дрохьэлӏэ ди республикэм щӏэныгъэ щызрамыгъэгъуэту къалэшхуэхэм, нэгъуэщӏ щӏыналъэхэм кӏуэурэ ди щӏалэгъуалэм щӏэныгъэ щызрагъэгъуэт. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы къэзыгъэзэжыр мащӏэщ. Мыбдеж лэжьыгъэ щыдгъуэтынкъым е мыбдеж улахуэ къэтхьыр дызыхуейм хуэдизкъым жаӏэу. Уэ еджапӏэ нэужьым занщӏэу укъэкӏуэжа? Къэзухри куэд дэзмыгъэкӏыу сыкъэкӏужа. Ауэдиз илъэс сызэрыщыӏам все равно си гур мыбыкӏэ щыӏэт абыми. Еджапӏэм сиӏыгът абыкӏэ нэхъ гъунэгъут, постояннэу сыкӏуэцти. Къызэрызухыу сыкъэкӏужа си адэ си анэм я деж. Сэ сщӏэрэ, абы дежкӏэ лэжьыгъэ щызгъуэтарэт, абы нэхъ сыщылэжьарэт жыпӏэу апхуэдэ мурад ущиӏа къэхъуакъэ? Хьэуэ. Си гур постоянно мыбыкӏэ щыӏа? Уи гур щӏыщыӏэр си хэкужь, си щӏыналъэ жыпӏура, хьэмэрэ си унагъуэ, си адэ-си анэ жыпӏура? Хьэмэ псори зыхэту? Псори зыхэтт. Тэмэму зэ уеджэм, зэрыщытын хуейм хуэдэу пщӏэу щытым, уи ӏэщӏагъэми сытми, Си гугъэщ дэнкӏэ умыкӏуэу щытми, укъэмывыӏуэу добиваться пщӏыуэ щытым, дэни къыщыбгъуэтыну. Налшык къалэ школыр къыщиуха нэужь, Марат Минеральные воды къалэ дэт щӏэныгъэ курыт щрагъэгъуэт еджапӏэм щӏотӏысхьэ. Ехъулӏэныгъэхэр иӏэу ар къеухри, адэкӏэ еджэным пищэн муради ещӏ. Абы къыхех Пензэ дэт къэрал университетым и медицинэ къудамэр. Къыхэгъэщыпхъэщ, зи къэухьым зэпымычу хэзыгъэхъуэным хущӏэкъу щӏалэр еджэным къыдэкӏуэу илъэс бжыгъэкӏэ мы ӏэщӏагъэм зэрырилэжьар ӏуэхум нэхъ хуэӏэижь хъун папщӏэ. Мыбдеж республикэм къэбгъэзэжа иужь лэжьыгъэ куэдрэ къэплъыхъуэн хуей хъуа? Хьэмэрэ занщӏэу къэплъыхъуэта? Праздникхэм сыкъакӏуэжри, зы тхьэмахуэ сыщыӏэнщи згъэзэжын жысӏэу, абы къриубыдэу занщӏэу сыкӏуэри сыува занщӏэу. Къэзымылъыхъуауэ жыпӏэ хъунущ. Нтӏэ, ар нобэ ущыдэлажьэ ӏуэхущӏапӏэра абы лъандэрэ ущылажьэ? Хьэуэ, мыр етӏуанэ сыкъызэрыкӏуэжрэ. Илъэс дапщэ хъуа-тӏэ укъызэрыкӏуэжрэ республикэм? Илъэситӏым щӏигъуауэ. Дауикӏ, мы ӏуэхур щызэтехуи щызэхуэхъуи къохъу. Мыбдеж сыкъэмыкӏуэжу нэгъуэщӏыпӏэ сыщылэжьам нэхъыфӏт жыпӏэу ущыхущӏегъуэжа къэхъуа? Сыхущӏегъуэжауэ жысӏэнкъым, ауэ нэхъ городышхуэхэм сытхэм нэхъ развитэ псори. Медицинэм щыщӏэдзауэ технологиекӏи сыткӏи нэхъ къалэшхуэхэм сытхэм зыужьыныгъэ нэхъ яӏэщи, Си гур абыкӏи щыӏэщ, сыкъэмыувыӏэу, махуэ къэс зыгуэр къожьэ нэхъ щӏэу, нэхъ дахэу, нэхъ эффективнэу. Ахэр дауэ сымыщӏми, си къалэм сыщыӏыжу, абыхэм щаӏэкӏэ щхьэ дэ диӏэ мыхъурэ жысӏэурэ Иужь дитщ ар. Махуэ къэс зыгуэр зэдгъэщӏэну, зыгуэр зыгурыдгъэӏуэну. Дауикӏ, дохутырыр зэпымычу еджэн хуейщ, зэрыжыпӏащи, ӏэмалыщӏэхэр къожьэ, ӏэмэпсымэщӏэхэр къожьэ, хущхъуэ нэхъ сэбэп хъу апхуэдэхэри къожьэ. Мис ахэм щыгъуазэ ухъуну дауэ къохъулӏэрэ? Уи щӏэныгъэ хэбгъэхъуэну нэхъ Уи къэухьым зебгъэужьын щхьэкӏэ сыт хуэдэ ӏэмалхэр къэбгъэсэбэпрэ? Къапщтэм зыри гугъу хэлъым. Нобэкӏэ интернетымкӏэ дауэдэ курс щыӏэнми нэхъапэ иту къагъэлъагъуэ, гукъыдэж уиӏэу щытым, укӏурэ зыбгъэсэну абы зыри гугъу хэлъым. Мис апхуэдэу иужьрейуэ, сэ сщӏэрэ, е мис мы лъэситӏым къриубыдэу уи щӏэныгъэ хэбгъэхъуну уздэщыӏа мис а курс хуэдэхэм? Нэхъ щӏэуэ къэпщӏауэ е нэхъ ӏэмалыфӏу, хэкӏыпӏэфӏу къэбгъуэтауэ сыт хуэдэ узытепсэлъыхьыфын? Къапщтым сабийхэми солэжь, балигъхэми солэжьри, акӏэ-мыкӏэ хамэ къэралхэм щеджауэ езыхэри, мыбыкӏэ нобэр къыздэсым нэхъ езыгъаджэхэри сытхэри нэхъыбэу къакӏуэу щӏадза. Къапщтэм Хамэ къэралхэм дакъыкӏэрыхуу жыпӏэ хъунущ, сыт хуэдэ ӏэщӏагъэкӏи сыткӏи, жысӏынкъым ар зыгуэркӏэ нэхъ ӏейуэ сыту, ауэ нэхъ зедгъэсэну иужь дитщ, нэхъ зыгурыдгъэӏуэну. Къапщтэм дзэм уелэжь, дзэ жыпӏэ щхьэкӏэ, дзэр Просто так тӏутураӏым. Дзэ бжыгъэ тӏуту дыкъохъу, ахэр ӏупчкӏэ, ахэр уемылэжькӏэ, ӏэпкълъэпкъ псом зыгуэр хэбзкӏэ проблемэр решать ищӏым. Ахэр зэрызэтедгъувэжын иужь дитщ, нэхъ Нэхъ дахэу, цӏыхум фӏэкӏуэдар зытедгъэувэжыну иужь дитщ. Уэ зэрыжыпӏащи, дзэ жыпӏэ щхьа? Ар моуэ дауэ зэрыжысӏэнур? Апхуэдэу цӏыхум нэхъ гулъытэ хузыхуимыщӏ ӏэпкълъэпкъым и зы ӏыхьу къыщӏэкӏынщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, абы узын щӏимыдзау, къыхимыгъэщӏауэ дзэ дохутырым де кӏуэн зыфӏэфӏыр мащӏэщ. Цӏыхум и дзэр нэхъ хъума хъун щхьэкӏэ, нэхъ щӏэх зытеувэжын щхьэкӏэ сыт хуэдэ ӏэмал е сыт хуэдэ чэнджэщ ефтхэ? Илъэс ныкъуэ къэскӏэ Профгигиенэ щыӏэщ. Уи дзэр псори ягъэкъабзэри, илъэс ныкъуэр зэманышхуэу жысӏэнкъым. Дзэ кӏуэдын щӏидзами сытми, мис ахуэдэу илъэс ныкъуэ къэскӏэ укӏуурэ дохутырым къыбжиӏэу щытым, уелэжьым уи дзэхэр куэдрэ нэхъ зытету екӏуэкӏынущ. Уеплъу щытым цӏыхум Щыгуфӏэм де и гуфӏэкӏэм, и дзэм ухуейми ухумейми нэхъ уеплъыну щытынущи, нобэ къыздэсым долэжь цӏыхуу гуфӏам иужькӏэ нэхъ дахэу, езым ифӏэфӏыжу, нэхъыфӏ зэрыхъунум хуэдэу иужь дитщ. Дзэм елэжь дохутырым жэуапышхуэ и пщэм дэлъщ сымаджэ къыхуэкӏуам и ӏэзэным и мызакъуэу и узыншагъэм хуэсакъыным теухуауи. Абы къигъэсэбэп ӏэмэпсымэхэм ухуэмыӏэрыхуэмэ, уеблэмэ зы мэскъалкӏэ утеплъэкъукӏмэ ящӏэфыныр псом хуэмыдэу сабийхэм нэхъ къагурыгъэӏуэгъуейщ. Икӏи, сымаджэ нэхъ щӏалэ дыдэхэр дохутырым щымышынэу абы дзыхь хуащӏу зрагъэплъынми елъытащ езы ӏэщӏагъэлӏым. Марат и щытхъу псалъэ зыхэтххэм япэ итхэм ящыщщ, ар и ӏэщӏагъэм фӏыуэ хищӏыкӏым и мызакъуэу, абы нанухэм бгъэдыхьэкӏэ щхьэхуэ къазэрыхуигъуэтыфыр. Маратрэ сэрэ зы илъэс хъуращ дызэрыздэлажьэри. А илъэсым къриубыду сэ къызэрысцӏыхуамкӏэ Марат и ӏэщӏагъэм теухуауэ цӏыху ӏэджэ къыхокӏуэ сабийи, балигъи, абыхэм къызэрытрагъэзэжымкӏэ къегъэлъагъуэ абы и ӏэщӏагъэм фӏыуэ зэрыхищӏыкӏыр. Сабийхэм я хущытыкӏэмкӏэ бэшэчагъ хэлъыр ядэджэгуу къигъэпцӏэфу щытщ. Сэ си щхьэкӏэ Марат къызолъытэ. Цӏыху пэжу къытхущыт коллективым цӏыху гъэсащ. И ӏэщӏагъэм теухуауэ псори сощӏэ жиӏэу ауэду къэувыӏэкъым, сытым дежи и щӏэныгъэм зэрыхигъэхъуэнымкӏэ и ужь итщ. Сыт хуэдэ лъэӏу Марат дыхуимыӏэми, лэжьыгъэр дэ къыттехьэлъэу къытщыхъу щытым, Марат дапщэщи сэбэп къытхуохъу

Зэрыжыпӏащи, уэ сабийхэми, балигъхэми уадолажьэ. Балигъхэм кӏуэ ныбжьым елъытауэ тӏэкӏу зызэтраӏыгъэми, сабийхэм я жагъуэ дыдэу жытӏэнщ дохутырым де кӏуэну. Псом хуэмыдэу дзэ дохутырым ахэр гъымэ, ахэм тӏэкӏу къозауэуи къыщы къэхъу къыщӏэкӏынщ, мыдэ къыщӏыхьа иужь. Ар зэрытебгъэун, ахэм я дзэм уеплъыну нэхъ мыгъыу, нэхъ къодаӏуэу зэрыпщӏыну сыт хуэдэ ӏэмал хэкӏыпӏэ щыӏэу къэплъытэр. Сабий жыпӏэ щхьэкӏэ абыхэми уепсалъэм, уадэуэршэрми сытми, езым я дзэм и зэрыпроблемэр жепӏэми сытми, и нэхъыбэм уепсалъэ сытурэ къыдэпхьэхынурэ, Уелэжьынура? Къапщтэм сабий бжыгъэ къакӏуэм мащӏэ къыхэкӏыр, зыгуэр едмыщӏэфу, демылэжьыфу сыту. Псоми уэ нетӏэ жыпӏащи, яфӏэфӏкъым, къемыузауэ, имыгъэжеяу, зыри уже сэбэп хуэмыхъужу къытхуокӏуэхэри, кхъа, зыгуэр схуефщӏэ, жаӏэ. Зэрыжаӏэу зыгуэр етщӏа нэужькӏэ къагурыдогъаӏуэ, ину щытми, цӏыкӏуу щытми, дзэр нетӏи жысӏащи, цӏыхум и зы ӏэпкълъэпкъщ. Абы номыгъэсу уелэжьынри, езым дежкӏи зэрынэхъ тынш зэрыхъунур, ди дежкӏи нэхъ тынш зэрыхъунур къыгурыдогъаӏуэри, Цӏыхум нэхъ кӏэлъыплъын щӏадзэ. Сэ къапщтэу щытым, по острой боли жэщхэм сылажьэурэ сиӏа. Зыри хущхъуэ сэбэп яхуэмыхъужу, жэщхэм имыгъэжейуэ. Дауэ мыхъуу щытми, зэрыкӏуэн хуей зыри сэбэп зэрыхуэмыхъужыр къагурыӏуэурэ къокӏуэри, къыгурыдогъаӏуэ, допсалъэ, абы номыгъэсу. Узын щӏидзам е щӏыпӏэ зыгуэр къежьауэ щытым, нэхъ пасэу уелэжьым нэхъ тынш зэрыхъунур. Мис апхуэдэу дзэм игъэпӏейтейуэ сыту къаша иужь, ар занщӏэу мэуз жыпӏэу хэпч къыщӏэкӏынкъым, абы ӏэмал къыхуэбгъуэтынкъыми. Дзэр дауэдэуи щымыту щытми, уи дзэм нэхъ нэхъыфӏ зыри щыӏэкъым. Нобэкӏэ имплантация жыпӏэми, сыт жыпӏэми, ӏэджи къагупсысащ, ауэ уи дзэм хуэдэу хэтынрэ мыпсэужу щытми и дзэр а къэнам уелэжьрэ восстановить пщӏыжым абы нэхъыфӏ зыри щыӏэкъым.

Мис иджыпсту мы псалъэмакъым къызэрыхэщащи, имплант сыт жаӏэу иджыпсту дзэм и пӏэ уи дзэм ещхьу ивогъэувэ, ӏэджи ӏэмалыщӏэ куэди щыӏэщ. Мис ахэр цӏыхум я ӏэпкълъэпкъым я узыншагъэм зэран щыхуэхъу къэхъурэ? Е цӏыху зыхухагъэувам щемызэгъ, зыгуэр къыщыхъу къэхъурэ? Дэ къапщтэм, къокӏуэ цӏыху куэд, акӏэ-мыкӏэхэм зыхахауэ, щӏыпӏэхэм къеджауэ, емызэгъынкӏэри хъуну. Хэбгъэувэн ипэ Анализхэри догъэт, псоми дыкӏэлъоплъри, хъунущ бгъув. И нэхъыбэм процент бгъущӏрэ тхум къапщтэм йозэгъы. Мыдрей процентитху зэмызэгъым-щэ сыт абы къащыщӏыр? Узым щӏидзурэ, хьэмэрэ шын хъууэ щӏидзурэ? Хьэуэ, шыни хъуӏым, нэгъуэщӏи хъуӏым. ӏэпкълъэпкъым къимыщтэнкӏэри хъунущи, итӏанэ нэгъуэщӏ ӏэмал къыхудогупсысри, зубной ряди ирыдогъэкъуж. Ыхьы. Мис а нэгъуэщӏ ӏэмалу сыт абы иджыри хуэбгупсыс хъунур? Нобэ къыздэсым конструкцэ ӏэджэ щыӏэщ. Емызэгъыхыу щытмэ,

Мыр мыбыкӏэ иригуфӏэну, иришхэну. Мыр мыбы щогугъ. Дзыхь къысхуищӏу си дей къыщыкӏуакӏэ, уэ езым ущелэжьым де, нэхъыфӏ дыдэ зэрыхъунум хуэдэу иужь уитщ. Мыдей зыгуэр къакӏуэрэ сепэщэщрэ щӏэзгъэкӏыжкӏэ, сэ сыхуейкъым. Псалъэм папщӏэкӏэ, Мес, мобы и дей сыкӏуэри, моды, моды езгъэлэжьати, хъуакъым. Зэи мыкъутэжын, зэи зыгуэр къызыщымыщӏын щыӏэкъым, ауэ зы нэхъыфӏ зэрыхъунум хуэдэу иужь ит, дитщ. Ди закъуэкъым, мыдрей врач нэгъуэщӏ ӏэщӏагъэкӏэ дзэм елэжьым, псори дызэхохьэри, Комплекснэ план лечения худотхри, зым и ӏыхьэр ещӏри, адрейхэм етурэ дохутыр хъуа комплекснэу долэжь. Мис мы ӏэщӏагъэм урилэжьэну нэхъ уигу хыхьэр сэ сщӏэрэ, нэхъ уигу хэзыгъахъуэу хэплъагъуэр сыт уэ езым? Уеплъу щытмэ, цӏыхур дохутырым деж щыкӏуэкӏэ зэригъэгуауэщхьэуэр дригъэлэжьыну къокӏуэри, сэ езым схуащӏарэт мыхуэдэу жыхуэсӏэм хуэдэу, сотӏысри, солэжьри, Сэ езыр сыарэзу, сымаджэр арэзы мыхъуауэ щӏэдгъэкӏкъым. Нэхъыфӏ дыдэ зэрыхъунум хуэдэу иужь дитщ, дэ долэжь. А ар а нэхъ уигу хэзыгъахъуэм лэжьыгъэм ди ӏэщӏагъэм кърикӏуар щыплъагъужым де. Нтӏэ. Ди нобэрей нэтыным къызэрыхэщащи, Къэрэбэгъуэхэ Марат щытхъу зиӏэ, и ӏэщӏагъэм хуэпэжу бгъэдэт дохутырщ. Иджыри илъэс куэдрэ цӏыхухэм сэбэп яхуэхъуфу. ӏуэху зыбгъэдэтым и гукъыдэжыр хигъахъуэу лажьэмэ ди гуапэщ.